mali kɔni média lamɛnbagaw i komi an tun y'a fɔ a ye cogo min na an y'an ka concours lancer mɛriw ni ɲɔgɔn cɛ bamakɔ commune na a concours tɛ dɔwɛrɛ kɛ a bɛ tali kɛ mɛri minnu ye baara kɛ mɛri minnu ma ɲinɛ u nakun kɔ mɛri minnu ye réalisation baw kɛ baarako jiko sirako o caman caman bi an bɛ commune six mairie kɔnɔ ani bɛɛ ni ni mɛri yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ nin waati la yɔrɔ min na monsieur le maire a ni sɔgɔma nba n ce somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ baasi baasi t'i la i komi an y'a fɔ cogo min na bi sɔgɔma in na mali media ser'i ma yan bi u ka concours sababu la n'a f'u ma ko africa prestige an sera yan baasi tɛ ka da a kan ko mɛn dan ye mɛn tigi la ye ko ko mana kɛ mɔgɔw mana fɛn o fɛn f'i ɲɛ na i ka n'a mɛn a tigi yɛrɛ da an b'a ye réseaux sociaux kan an b'a mɛn commune six mɔgɔw caman da i nali kɛra tare tare ye jiko sira kan musow ko ko alihamudulilayi an da bɛna se o ma sisan o ye ɲininkali fɔlɔ ye ka na bɔ salon na ka na se bi ma yala depuis e nana i sera ka réalisation jumɛnw kɛ commune six kɔnɔ jiko sira kan i ye bakuruba bakuruba i ye réalisation fɛn o fɛn ka lajɛlen kɛ an bɛ fɛ k'i da maga olu la ka d'a kan an b'a ye de nka hakɛ min don an t'o dɔn donc ni i yɛrɛ sera k'a hakɛ fɔ an ye mali on média u k'a mɛn membres de jury k'a mɛn o bɛ a to an k'a dɔn an ka jɔnjɔn bɛ se ka di mɛri jumɛn ma nin concours in na an tɛ fɛ k'a ta k'a di k'an bɛ karisa dɔn an tɛ fɛ k'a ta k'a di ko nin ye karisa ka parti mɔgɔ ye an bɛ fɛ k'a ta k'a di ko population yɛrɛ de ko ko nin tigi ye baara kɛ nin tigi ka baara kɛcogo y'an diya nin tigi y'an jigi ye nin tigi ma ɲinɛ a ka promesse de campagne kɔ o tuma ala sago i sago kuma b'i kɔrɔ ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛ ka ɲɛsin commune six cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma i ye ɲininkali min kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ effectivement ne nana commune six mairie la ɲinan ye a san kelen ani dɔɔni ye parce que hakililajigin na an nana décembre passé donc san kelen dafala o san kelen kɔnɔ alors euh, an ye baara caman kɛ i n'a fɔ an tun ye a promesse ta population ye cogoya min na k'a fɔ ko n'an nana an bɛna ɲini k'u ka degun de ɲini k'a sidɔn alors ka tila k'a furakɛ o kama an nalen an y'a ye d'abord kalanko la problème ba tun bɛ yen parce que alors eh, n'i sera ekɔliso dɔw la i bɛ t'a ye k'a fɔ ko kilasi kelen kɔnɔ ekɔliden bɛ taa se fɔ mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ma donc ne yɛrɛ ye école maître ye ne y'a ye o condition na kalan tɛ se ka kɛ o tuma na an wulila k'an jɔ alors euh, ka baɲumankɛ groupe dɔw sɛgɛrɛ alors o baara siratigɛ fɛ an sera ka salle de classe dɔ jɔ eh, falajɛ groupe scolaire kɔnɔ avec la coopération japonaise ka se ka dɔ jɔ senu ani eh, ɲamakɔrɔ o kilasi fɛn o fɛn jɔra olu fana ekipera yirimajɔ groupe scolaire la salle dɔw tun an nana sɔrɔ salle dɔw tun jɔlen bɛ yen alors euh, mais olu tun ekipelen tɛ o kama double vacation tun bɛ kɛ parce que eh, salle salle eh, nombre suffisant tɛ yen donc o salle minnu tun bɛ yen ni équipement t'o kɔnɔ an sera ka salle saba ɲɔgɔn na an sera ka olu équiper o ɲɔgɔnna kelen kɛra yirimajɔ école eden fana na salle tun bɛ yen mais a tun ekipelen tɛ an sera ka olu dɔw baaraw kɛ alors sur fonds propres alors n'i ye commune six ta k'a jateminɛ commune six a ka bon kosɛbɛ mais a enclavelen don fɛn min ye sirako n'a ta eh, sira ye sira tɛ yen hali n'a bɛ yen a ɲuman ka dɔgɔ o kama an wulila k'an jɔ avec euh, la banque mondiale an sera ka sira dɔw sɔrɔ avec la direction également nationale des routes an sera ka sira dɔw sɔrɔ donc euh, o siraw par exemple n'i ye sogoninkɔ ta yan k'a lajɛ y a une rue o bɛ tɛmɛ maternité da la alors donc ka taa gun euh, siraba la alors vers sokɔrɔji la rue cɛbilen dramé o baara sera ka kɛ ɲamakɔrɔ fana dɔ fana kɛra à partir de la cour d'appel ka t'i bila ATT bugu la donc an sera ka o baaraw fana kɛ avec euh, l'appui de nos partenaires donc euh, chantier ba dɔ fana bɛ senna sisan k'i daminɛ banankabugu terminus la ka n'i bila sogoninkɔ projet jeune na alors donc o ye banque mondiale ka euh, financement dɔ ye alors an ye a jateminɛ fana k'a fɔ an ka commune kɔnɔ jiko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ quartier dɔ bɛ yen u ma viabiliser robinet tɛ yen alors foyi foyi tɛ yen donc o population bɛ vi gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ alors o kama an wulila k'an jɔ fana pour que an bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ ka di an ka population ma donc o fɔlɔ an ye o daminɛ yirimajɔ kulu sanfɛ donc an sera ka forage kelen kɛ yen an bɔra yen an taara senu an ye forage fila kɛ yen donc ka bɔ yen ka na janegela an ye kelen kɛ yen ka na ɲamakɔrɔ fana an ye kelen kɛ yen donc a b'i n'a fɔ eh, yirimajɔ bakɔrɔbabugu fana na alors an ka eh, dɛmɛbaga baɲumankɛ ba dɔ bɛ yen n'o ye sɛki aruna sankare o fana y'an dɛmɛ parce que an sera ma k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ an ka population kan alors o fana ye an dɛmɛ ka forage dɔ sigi o yɔrɔ la donc an bɛ kan ka forage dɔ fana baara kɛ yirimajɔ atiti bugu la sisan parce que olu fana tɛ ji sɔrɔ kosɛbɛ donc en tout a bɛ n'a fɔ an sera ka forage wolonfila ɲɔgɔnna baara kɛ alors euh, san kelen kɔnɔ donc euh, an ka quartiew fana na an y'a ye k'a fɔ ko euh, éclairage public o problème bɛ yen donc o kama an sera ka an ye rue dɔw cibler i n'a fɔ banankabugu donc euh, an ye éclairage public kɛ rue dama dɔw la yen ka taa se fɔ yirimajɔ rue dɔw ma alors euh, olu bɛɛ sera ka lumière sɔrɔ an bɛ don min na comme bi euh, dans le domaine de l'assainissement an ka commune fana tun a tun nɔgɔlen don kojugu halisa a ma jɛya fɔlɔ sa mais an b'a kan an bɛ kan k'an seko kɛ alors ni i tun bɛ taa yirimajɔ sugu la en face même du marché ɲamantonba dɔ tun bɛ yen o tun kɛra degun ye population ma kosɛbɛ donc an sera ka débrouiller ka o ɲama in évacuer environ à peu près à 20 millions donc n'i tɛmɛna eh, sugu fana kan yirimajɔ cimetière la alors ɲamanton dɔ fana tun bɛ yen o tɛ dɔ in bɔ bonya na kosɛbɛ o fana sera ka évacuer à peu près à 6 millions donc à Senou également donc euh, ɲamanton dɔ tun bɛ yen vers euh, le marché lɔgɔ kan donc an sera ka débrouiller k'olu bɛɛ évacuer alors euh, sur fonds propres alors n'i ye commune développement ko fɔ i bɛ denmisɛnninw ka baarako fana fɔ donc an bɛ don min na comme bi eh, baara ɲini na an sera ka débrouiller ka eh, eh, denmisɛnnin mɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ ɲɔgɔn na ka o don baara la an ka commune kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛw la donc euh, vraiment euh, an ma dugujɛ tɛ tɛmɛ yɔrɔ kan ko a ka dɔgɔ donc fɛngɛ don euh, domaine fɛn o fɛn bɛ yen ko a bɛ commune ka vie affecter donc an ye an hakili b'a bɛɛ la an ye dɔɔni dɔɔni kɛ a bɛɛ la mais nin ye ko koloman yɔrɔw ye fɔlɔ ok o ɲininkali diyara an ye o bɛnna an ma o jaabi ninnu yɛrɛ bɛnna an lamɛnbaga jɛkulu ma hali bi an ni monsieur le maire bɛ ɲɔgɔn na sogoniko commune six kɔnɔ n'ale ye alu kulubali ye eh, ɲininkali filanan bɛna boli ale yɛrɛ ka komini bɛ cogo di bi n'i y'a ɲininka ka d'a kan n'i taara tubabu sira fɛ ale ye komini dugutigi ye an ka dugutigiw bɛ yen nka ni tubabu sira fɛ an b'a fɔ cogo min ale ye maire de la commune six ye monsieur le maire n'i ye e yɛrɛ ɲininka bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka komini bɛ cogo di yala a ka balo bɛ cogo di kominidenw bɛ cogo di sira bɛɛ lajɛlen kan n'o ye nafasɔrɔ siraw ye suguw b'o la an n'i ye bamakɔ lajɛ bi bamakɔ nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen bɛ komini sisi kɔnɔ duwani bi yan sugu joli joli bi yan an t'a da dɔn nka aw ka kan k'o da dɔn ka tɛmɛ an kan yala bi an bɛ don min na est ce que commune ka économie bɛ cogo di sɔrɔ bɛ cogo di bɔta bɛ cogo di parce que i ye réalisation minnu fɔ n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔn gɔngɔn duuru tɛ i sen fila bɛ duguma yala maaw b'aw kɔkɔrɔ yala kɔkɔrɔdonba dɔ bɛ aw la wa walima nin bɛɛ lajɛlen ye bɔra aw yɛrɛ posi kɔnɔ k'a di parce que i y'a fɔ yɔrɔ dɔw la ko aw y'o bɔ aw posi kɔnɔ yɔrɔ dɔw la n da ma se o ma donc n bɛ fɛ k'a dɔn dɛmɛbaga jɛkulu de b'aw la wa walima cogo di don o ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ eh, commune ressource ye o fɛn fila de ye alors a yɛrɛ ka fond propre bɛ yen i n'a fɔ i da sera suguko ma cogoya min na ani butigi minnu ni équipement fɛn o fɛn bɛ commune kɔnɔ donc an bɛ o taxes récupérer donc olu bɛ anw dɛmɛ alors ka commune ka vie améliorer donc ni o taxes ninnu na sisan i n'a fɔ an bɛ se ka eh, salle de classe jɔ alors an bɛ se ka sira dɔ labɛn an bɛ se ka ji di population yɔrɔ dɔ ma o n'a ɲɔgɔnna caman mais eh, dɛmɛbaga jɛkuluw fana b'an na parce que n'i ye an ka kominiw ta i b'a sɔrɔ sɔrɔ bɛ yen mais a ka dɔgɔ dɔɔni sɔrɔ minnu bɛ kɛ o ti population o ti komini eh, eh, permettre alors donc euh, ka population ka degun bɛɛ ta en compte donc o kama an bɛ an bolo tandi ONGw ye par exemple n ye forage ko minnu fɔ forage ninnu olu dɔrɔmɛ kelen ma bɔ commune kun na parce que eh, forage naani ɲɔgɔn na alors donc olu kɛra agence des musulmans d'afrique olu ye o baaraw kɛ donc euh, saba wɛrɛ o fana kɛra eh, minnu fɛ mouvement pour euh, l'union des maliens dont le président est Cheikh Harouna Sankaré donc olu bɛɛ dɛmɛw ye ka se commune ma fɛn min ye siraba ninnu ye alors banque mondiale ye olu financer donc kuma lasurunya na a fila bɛɛ de bɛ yen commune ka ressources propres alors donc ani dɛmɛbaga jɛkuluw ka dɛmɛ an bɛ baara kɛ n'o fɛn fila de ye Ah, o ye tare tare ye o ye alihamudulila ye o kɔrɔ ko danaya b'aw kan ka d'a kan n'i y'a ye mɔgɔw bɛ wuli k'aw sɛgɛrɛ k'aw dɛmɛ i ye nin réalisation ba minnu filɛ ni bi yɛrɛ tɛ lamɛnbaga jɛkulu caman tun t'a bɔ yɔrɔ dɔn nka n'i ye mɔgɔw kɛlen ye k'u kun da aw kan k'u bɛna baara kɛ n'aw ye ka na miliyɔn bi biiri ka biiri ka di o kɔrɔ ko danaya b'aw kan C'est ça. donc n'an tɛmɛn'o kan monsieur le maire an bɛ s'a ma ko commune 6 ko commune 6 ye bamakɔ komini wɔɔrɔnan ye problème caman b'a la e yɛrɛ bɛ na mɛriya la don min an ye a sɛmɛntiya pɛrɛsiw y'a fɔ fan bɛɛ y'a fɔ k'i e de tun ye bamako bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin mɛri ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan nka k'i sigiyɔrɔ bɛnna komini ma ko c'est une commune à problème bamanankan na ko komini kunko ka ca kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi a bɛ komi mankan dara ka d'a kan nin y'a kalo dama dama dama dama ye an t'a mɛn tugun commune 6 la ko marifa tara dugukoloko la mɔgɔw bɛ dugukoloko la tribunal la o tuma fɛɛrɛ ɲuman jumɛn sɔrɔla aw bolo o dugukoloko sira fɛ oui mankan min bɛ commune kɔnɔ commune problème ka ca o ye diyagoya ye wa o man ka bala maire la parce que kabini i ma na i b'o dɔn wa i nakun ye a ɲɛnabɔli ye donc euh, an nana effectivement n'i ye ee commune 6 ta pratiquement ale de ye bamakɔ commune ye réserve foncière dɔ tun bɛ min na halisa bon n'i ye senu ta k'a lajɛ alors depuis 2006 eh, hectare kɛmɛ naani ni kɔ ɲɔgɔnna o affecté la commune 6 ma pour que ka se ka eh, senu population recaser mais de 2006 jusqu'à 2016 ça fait 10 ans bon an nana sɔrɔ o baara ma se ka kɛ alors euh, mais an nana an ye état des lieux kɛ k'a dɔn problème yɛrɛ ye jumɛn de ye an kɛlen k'o sidɔn donc an ye solution minnu proposer alors finalement bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc lafiya nana mankan minnu tun bɛ kɛ alors an sera k'olu solutionner parce que eh, dugukoloko ye fɛn dɔ ye i b'a sɔrɔ population yɛrɛ caman bɛ yen dugukolo sariya u t'a faamu bon baara o baara dun sariya de b'a la ni baara ma kɛ ni sariya ye dɔrɔn a mankan bɛ caya donc an tɛmɛna o sariyaw fɛ tuma dɔ la an b'a dɔw gérer ni social ye c'est à dire que on essaye de d'avoir euh, quand même euh, une main de fer dans un, dans un gant de velours donc euh, an bɛ kan ka o baaraw kɛ yirimajɔ fana o réhabilitation bɛ sen na an bɛ don min na comme bi mankan bɛ commune kɔnɔ halisa mais vraiment eh, dugukolo ko nasira la a dɔgɔyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ye système mun bila sur place aa o ye alhamdulila ye o ye jigisigi kuma ye eh, monsieur le maire n bɛna ɲininkali laban kɛ ka sɔrɔ ka kuma d'i ma ni jigisigikan min b'i bolo i b'o ɲɛsin i ka commune denw ma o ɲininkali laban bɛ boli fɛn dɔ kan eh, ni an y'o mɛn an ma wele a la an y'a mɛn journaliw la an y'a mɛn réseau la an y'a mɛn fan caman ko i nana k'i ye mairie di misabugukaw ma o kɛra ko belebele ye a diyara misabugukaw ye ka d'a kan depuis ni eh, mali kɛra mali ye misabugukaw tun ma deli ka mairie sɔrɔ k'o sɔrɔ i tile la an bɛ fɛ k'a dɔn kirisi duman ni dali duman min b'i da i na ka se ka mairie di misabugukaw ma o fana ɲininkali diyara n ye mais sani k'o jaabi n bɛ

alors an m'a d'aw ma parce que an bɛ décentralisation de la ko ka mara segin so ayiwa ka administration surunya population na donc o kama an y'a décider ka mairie wɛrɛw créer alors euh, an ye quartier dɔw cibler minnu mago bɛ centre secondaire la commune 6 kɔnɔ yan donc misabugu kɔfɛ eh, janegela b'o la ɲamakɔrɔ b'o la ani logements sociaux b'o la donc an yɛrɛ ka planning la ka taa se nin semaine yɛrɛ ka taa se o banni ma o mairie saba in bɛɛ kan ka dayɛlɛ parce que a baaraw banna ka ban a équipementw kɛra a tɔ tora a inauguration ye donc euh, o fana baara an ye ɲɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ o tuma kuma laban jumɛn bɛ e bolo jigi sigi kuma la k'a fɔ commune 6 commune belebeleba den maa o maa k'u ka maire b'an bolo sɔgɔmada in na mali kɔnɔ media kan afrique presse kɛnɛ kan a bɛna jigisigi kuma min f'u ye an ka mɛri lamɛn an bɛ halisa foli kurakura ka ɲɛsin population ma parce que ne b'o fɔ n ka kuma la kosɛbɛ eh, mɛri ni politiki mɔgɔw tɔw tɛ kelen ye parce que mɛri de ka surun population na ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ bɛ se ka kɛ minisiri ye k'a sɔrɔ jama t'i kɔ parce que mɔgɔ kelen de bɛ e nommer mais mɛri fo jama de ka k'i kɔ jama de bɛ i sigi surtout eh, loi électorale ye changement mun kɛ donc euh, ni i kɛra mɛri ye alors o kɔrɔ ye ko mɔgɔw ka dannaya b'i kan mɔgɔw ka bonya b'i kan alors maintenant ni i sigila mɛriya la mɛriya ye baara dɔrɔn de ka population ka degun jateminɛ k'a sidɔn alors a bɛ se ka furakɛ sira mun fɛ ka t'o fɛ bon ne ni nakuma cɛ alors donc n bɛ o baara de la alors population fana chaque fois que n ye n kɔ filɛ alors n b'a ye k'a fɔ ko u bɛ n kɔ mais toujours an b'a ɲini u fɛ u ka an dɛmɛ halisa parce que ni i votera ka mɛri sigi i ye koba kɛ mais ka o mɛri kelen in dɛmɛ a ka programme eh, abutili la o fana ye koba wɛrɛ ye donc fo o de ka kɛ o bɛ kɛ cogo di population fɛ population ka a ka takisi sara donc ni takisiw sarala de an ye baara fɛn o fɛn kɛ an ye baara fɛn o fɛn kofɔ tan a bɛɛ bɛ bɔ o de kɔnɔ parce que wari tɛ bɔ sanfɛ ka cun a bɛ bɔ population yɛrɛ de poche kɔnɔ yan ka tila k'a don o population kelen in na donc ni u y'o faamu dɔrɔn baara ka nɔgɔn donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye